before mmọnwụ wee sochie ya otu a ka ọ dị ewezie mmọnwụ tinye na-eme ya mmemme ọ na-adị ụtọ na-emekwana ya ọ na-adaba a na-eme ya mana mgbe e bidoro ya ejighị mmọnwụ bido ya Okay. ee ihe ọzọ anyị chọpụtaziri na ụmụ- ụmụaka ọgbara ọhụrụ ugbu a ụmụ youth dịka bekee si akpọ ha ha na-ejizi ma mma ma egbe ma bottle wee na-eme ya wụ Ikeji sị ka anyị mara otu a ka esi wee hiwe ya mgbe ndị bidoro ya bidoro ọ bụghị otu esi hiwe ya mgbe ndị bidoro ya bidoro Ikeji bụ ihe emere maka obi ọma na ihe eji eme ụṅara mana ugbu a ụmụazị ọgbara ọhụrụ merụsịrị ya emerụsị wee were mma na egbe na dagger na acid na-apụta ka ha damejie ndụ mmadụ ibe ha ma mebie ndụ mmadụ ibe ya anyị na-ayọ ndị asam ndị asam ndị na-ahụ maka ikeji ka ha gbata ọsọ enyemaka n'ọnọdụ ee ịgwa ụmụazị na udene anaha eri eri maka a gba ụmụazị nkịtị ha ya egbu udene rie gbamụrụ anụ so ndụmọdụ ị na-ahapụkwanụ ndị ga-ele ihe onyonyo a na na ndị nke na-enwe opportunity ịbịa Ikeji a ka ihe ị nwere ike ịgwa ha n'ihi na ụfọdụ na-eche na Ikeji a na ọgwụ akarị nke a dịkwa so so many negative things ndị mba na-ekwu maka ya ya ndụmọdụ m na-enye ndị niile ya abịa bu n'obi ịbịa Ikeji mana eneghị anya egwu na-atụ ha ana m eme ka ha ghọta na eh, ihe a na-ebo agụ ọ bụghị ihe agụ na-emecha na Ikeji bụ ihe aṅụrị ee ị pụọ n'ọgbọ ị nọrọ ebe ị ya-anọ na-enene mmọnwụ anyị ejizikwanaha ọgwụ eme Ikeji o nweghịkwanụ ọgwụ ejizi eme ya o nwekwanụ onye ọ na-abụ o jechaa Ikeji ọ naa ọ nwụọ o nweghị unless ma onye ezinụlọ ya adịghị mma na-edebe wede n'ime ụlọ some people nwere ike jiri opportunity ahụ bịa mee ya one thing or the other e bozie na ọ ikeji e bozie na ọ ikeji ma ọ bụrụ ma ihe aṅụrị bụ ihe a na-eme na ikeji anyị na-ayọ ndị feel na ha ya abịa ha bịa ka ha hụ na ihe ahụ a na-ebo anyị na anyị anaghị eme ya maka na ụfọdụ na-eneje anya Pericoma nke a nke ọzọ ọ ihe ụṅara gakịrị Pericoma na-eme anyị enweghị dibịa anyị na-eji agwọta agwọta otu a ka na ọ ndị dị ndị ahụ na-agwọta agwọta anazịkwana eji ọgwụ ọ ihe aṅụrị onye ọbụla nọta ka o soro anyị na-emere Ikeji ngwa maazị anyị na-asị gị ka chukwu gbaa gị ume Amen. ee n'ihe i kwuru dị mma ọ ndụmọdụ ka ị nyere ka ụmụ okorobịa wepụ mma na egbe na ọwụghị ya wụ ihe eji wee hiwe ikeji Mba, ha wepụ ikeji mma wụ na ihe egbe. egwuregwu na egwuregwu ka ọ wụ ndị a na-anụ sọ ọgụ ewepụ ọgụ otu a ka ọ dị Well, thank you sir O, nwanne thank m. you Ndewo, ọ? Oh, maazị. good afternoon sir ee maazị anyị chọrọ ka anyị mata aha gị sir afa m bụ maazị makụ ee biko anyị si ka anyị mata ihe a na-etu gị aha otutu gị abụ m ọkanụmee chief ọkanụmee chief ọkanụmee otu a ka ọ dị otu a ka ọ dị maazị ee dịka mmemme a na-akpọ ikeji ee ka ihe ị nwere ike ịgwa anyị gbasara ikeji dịka ị bịara witness ya n'ụbọchị taa mụ bịa fụ na ndị ọgọ m na-eme mụ sị ka m bịa nleta ya I thank God na a ka nwere culture na Naịjirịa otu a ka ọ dị. bịa bụrụzi nke dị nso na be anyị ok anyị sị ka anyị mara obodo gị obodo m bụ ihite ụbọma amị ok Ah, n'imo ka ọ abịa n'Imo ok imo steeti ọ ka wụ otu ihe ahụ Yes, sir. so anyị sị ka anyị mara ka obi dị gị n'ikeji a Eh, that is o- o- ọ sọka m ọ sọka m because enwerọ ihe na-atọ ka culture mgbe ị ga-afụta afụ ma ndị si ebe niile ha niile ezukọ ofu ebe maka ofu ihe bụ culture ekele dịrị chukwu na a ka na-eme ịwọnanụ eh, eh, eye witness dịka ndị mmadụ si ekwu na ọgwụ ka nkụ nke a mekwe nke ọzọ mee at least ị nọgo hụ otu o si wee mee i nwee ike ịgwatụ ndị na-ele ele onye sị na ọgwụ ka eji eme ihe a na-eme ebe a afụrọkwa m ọgwụ ihe m fụrụ culture at its nature yes omenala ihe gbasara omenala dụwara gboo gboo yes o chai maazị afụrọkwa m nke a sị na nke a na-eme megide mmadụ otu a ka ọ dị maazị ngwa anyị sị ka anyị kelee gị Yeah, thank you. ee chukwu gọzie gị Yeah, thank you. ndewo